ọzọ bụ gịnwa na-edina nwaanyị ajadu nwaanyị di ya nwụgoro ee mana ọ kwabeghị di ngwa n'ụnọ ụka a sị gị mgbe a sị gị do you accept this man as my lovely wedded husband ị sị i do ihe a bụ bond ọgbụgba ndụ oath i take with that man ọnya ka ọ dị na tradition i bute nkwụ ọ dịka ọma aka nji palụ nkwụ a n'aka ị pata nkwụ jelu jelu jelu gbue ikpere n'ana ṅụrụ nkwụ bunye di gị ọ ṅụrụ mgbe a ka unu take the highest oath in life hmm. mana ụfọdụ amarọ the meaning of that palm wine anyị ebulu kpatazie pụta e bunye palm wine o bulu wụfuo that's why e ji nwee many uh, broken marriages Ịma- a na-emeri ya na ịma na ụwa eche na onye chi na onye chi egbughị ya egbughị ị fụbe ọnya bụ mentality na-egbu we africans ị fụbe ndị bụ na before o nwe ike anyị eme mara e ji tata pụta echi niile ma ọ pụta ụnyaanya onye a nwụọ onye ya egbu- ọ- onye ya egbu et listen to me onye ya egbughị ya egbughị of course christianity nna gwa ibutelu udus fear akụnyego anyị that fear ajọ ife dịbalụ gboo are you getting me now Yeah. wee luo kịta ajọ ife ị na-afụ ma nsi na aja bidolu gboo Mhm. ọ bụrọ kịta ka o bido onye a ga-egbu ka a ga-egbu Hmm. onye ga-adị ndụ ga-adị ndụ listen to me sọ gị bụrụ na i bute mmanya a na-awụfu onye a chọ igbu gị bụrụ na gị na chi gị ayọrọ a ga-egbukwu gị o nwere ndị jeche nụ mmeche iwe pụta n'ụzọ kpọrikọ onwe be nwụọ but it's not our portion but understand me Yeah. mana if that thing ọ ya bụ i bulu ime wụfuo nya you never took that oath Mm. there is no bond between you and that woman if echi niile o nwee ihe that woman mee mmụọ dị be unu amarọ because na that oath adịrọ taken Ee. ụfọdụ amarọ kedu ife kpata e ji ebunye nya bụ nwaanyị mmanya sị ya buru ya jee chọọ di gị ị ṅụrụ bunye di gị ka ọ ṅụọ mgbe a ka ị take that oath nwoke ma ife must let your woman take that drink you take it it's an oath between you and the woman kpata na o nwee ihe that woman men- melụ mmụọ dị be unu ejidie ọ bụ na mmụọ dị be unu bụ na nwunye gị gbaa n'ilo ejidie ozugbo Okay. that oath ahụ ejide gị mmụọ dị be unu amalugo na ọ nọ because of that oath mgbe a ka anyị anyị kwelu ọnya bụ i do i believe ndị oyibo Mhm. anyị nwa bụ igbo but today e mela anyị ka anyị mata na na ị ṅụọ ọnya bụ na a poisongo gị Ọ dị we have njọ. been brainwashed with that mentality ajọ ife dị gbalụ gboo believe understand me Okay. but being be- because we have been brainwashed with that mentality ebute that mmanya you throw it away that bond adịrọzi there nwaanyị nwere ike one month nwaanyị anaghị mmụọ amara onye ọ bụ o jegoro na ilo je na-agba n'ezi na-akwụgharị mmụọ amara onye ọ bụ you only went for ceremony but that particular traditional oath adịrọ taken ụfọdụ amara ihe a m na-akụziri gị taata jee jụọ onye onye okenye bụ onye okenye mm-hmm. na-agwa gị eziokwu ga-asị gị kedu onye gwara gị ihe a I'm saying it proudly boldly wholeheartedly ka m ji akọwalụ gị ya and call me anywhere I will defend it na as long as na nwunye gị aṅụrọ mmanya ebunye gị na ị kwafuru ya akwafu that oath is not being taken o nwere ife nwaanyị a ga-eme mmụọ dị be unu amara na ọ nọ you paid her dowry right Yeah. but that oath is not being taken ka ọ bụrụ ihe mmụta nyere anyị ụmụ Igbo taata ị chọọ ije nụ nwaanyị o nwe ka ị ga-esi chekwa onwe gị chekwa onwe gị elu ebe gị mmanya make sure na nwunye gị dele n'ọnụ de edelie ka ọ bụrụ na obele ka ị na-orie that oath has been taken ọ karịrị blood covenant kpata o ji abụ na nke nwoke ma nke nwaanyị nwụọ a ga-ezepụlili ihe ajadu anwa ị fụgo ebe ihe ajadu nọ wee natakwa back Yeah. a ga-ezepụli ihe ajadu anwa to break that covenant to break that covenant ahụ unu nwere mbọsị ahụ unu na a na-eme ego nke nwaanyị o bulu mmanya ṅụrụ nye gị mm. that covenant ahụ must be broken ọ nya bụ ihe a na-akpọ izepụ ihe ajadu ka e wee nwee nketọ n'etiti gị na di gị mm-hmm. ọ bụrụ nke nwoke nwụrụ na di gị nọzi na mmụọ na gị nwa nọzi na mmadụ ọ bụrụ na ọ bụrọ ya di gị ya na-abịa na nlọ many women and they had ndị na-ege m ntị will, will, will testify to it many women na-abụ after ka di ha nwụcha ọ na-abịakwute ha na nlọ sometimes ọ na-abịa ha dem na nlọ ọ na-abịa e-disturb ha na-enye ha some ihe ghọta na-akpa akpa ha aghara ọ na-eme ha na-enwe mwute ị ghọtago Yeah. the memory will always be coming ma as long as na ọ nọchago na ajadu anwa Akwa abịa n'usoro ọdịnala ezepụ ihe ajadu anwa, you break gị that bondage the man abịadebe. Okay. O nwezi ihe jikọ gị na ya. Ọ bụrụ na ị chọ ịnụyarị maybe na ị ka dị too young na ọ nwụchi anwụ, you can still remarry. Then you can now remarry. Ma ọ na break the that, bo- that covenant, that bond dị between gị na ya. Yeah. Ị nụọ di ọzọ dị ihe- ihe- automatically ọ sọ gị mụta ụmụta ya na ebe ahụ ọ da ama nwunye. hmm. because isepụrụ ihe ajadu akwụ ọkwụ ngọ a lot of things dị involved ọrụ ihe traditional bụ ihe bụ na ọdịnya ọ dị omimi ọdịnala na-ebu eke ma agwacha ndị Igbo ọdịnala na-ebu eke ọ dị omimi ị mee i chee na ị matachago ya i tinye isi n'ọbịa i mecha you have to come back what goes around comes around ọ bụrọ okwu so na onye ọbụla na-edina nwaanyị ọbụla di ya nwụrụ ma akwaba di ya n'ọdịnala ezepụbụ ihe ajadu akwaba di ya n'usoro ọdịnala zepụ ya nwaanyị ihe ajadu automatically ọ na-eme alụ ya ka na-asị gị na ị na-edina nwaanyị ajadu nwaanyị nọ na ajadu ị ka na-edina nwaanyị nọ na di ọ sị ya nwaanyị ajadu ka nọ na di spiritually she is still married to that man are you getting me Yeah. until you know zepụ ọ kwacha di ya n'usoro ọdịnala ka after ka o yipụrụ akwa mkpe kwaa di n'usoro ọdịnala chịtụ ya bụ akwa mkpe o ji gba mkpe gbaa ya ọkụ o zepụzie ife ajadu n'ahụ ọ dịgo pure as a fresh woman then you can now have anything to do with her but mind you na ị ya take care of that woman because ị nọzi ọnọdụ ka onye kuchide m if you have anything to do with her because di ya anọzi ya ihe mmụọ siri ike o sikwara ike o ka oberebe nke ọ ra m n'ọnụ o sikwara ike na i jebe n'okwu ya tawu nwa ajụ ọzọ i nwe eju nke i nwe ike jụọ m ya ekenekwa m gị nna ikwu dara ihe na ị kọwasị na ihe bụkwa arụ ya na ihe mmadụ ga-emekwa ọ bụrụ arụ Ya. dara ihe